zimene zikufuna kuchitika ku nigeria anasankha kale president watsopano mwezi wa february ku pakistani zichitika mu okutoba komanso mdziko la turkey chisankho chosankha president watsopano chichitika la mulungu pa 14 meyi chimenechi ndi chisankho chofunikira kwambiri ku maiko a russia komanso america zotsatira zimene zingabwere kumeneko zidzapanga benefit either russia kapena nato amene akulamulira turkey panopa president erdogan ndi mmodzi mwa atsogoleri amphamvu kwambiri pa dziko lonse lapansi iyeyu amathandizanso zigawenga m'maiko a libya syria palestine komanso sudan mayiko amene ndatchulawa kukuchitika nkhondo zosiyanasiyana ndiye erdogan amathandiza zigawenga zina kumeneko kumazipasa zida za nkhondo komanso ndalama akangoluza chisankho chimenechi ndiye kuti zinthu zambiri zisintha mayiko amenewa chifukwa boma latsopano likabwera likhalanso ndi mapulani ena kumbali ya america ndi anzawo akufunisisa president ameneyu ataluza chisankho timaona m'maiko ambiri mukamachitika chisankho america imakhala ndi mbali imafuna candidate amene akugwirizana ndi fundo zawo ndiye la mulungu likubwerali pa 14 may anthu akupita kovota mdziko la turkey america sikufuna kuti erdogan awine ikufuna otsutsa boma awine pali zifukwa zingapo zimene america ikufunira zimenezi mwa zina erdogan ndi best friend wa vladimir putin amapangira limodzi mabizinesi osiyanasiyana komanso turkey imagula ma missile air defense system aku russia itayamba nkhondo ku ukraine america ndi anzawo anakhazikitsa ma sanctions oletsa maiko onse kupanga business ndi russia koma erdogan ameneyi ndi boma lake akupitirizabe kumagula zinthu zosiyanasiyana mdziko limeneli taona miyezi iwiri yapitayi kampani ya ku russia inamanga nuclear plant mdziko la turkey america ikaona zimenezi ikumaganiza kuti erdogan ndi mthirakuwiri amene akumagwirizana ndi namba 1 enemy wa bungwe la nato ndipo nchifukwa chake akufuna kuti aluze chisankho mwachidule ndikuwuzeni kuti ubale wa president ameneyi ndi america ndi wovuta kuyambira kale mu 2016 asilikali ena ankafuna kulanda boma la turkey ndipo president erdogan adadzudzula america kunena kuti ndi imene inakoza chiwembucho inu mukudziwa kuti 2014 russia inalanda crimea amene erdogan ndi mzake wa putin ndiye pa nthawi imene ankamenyana ukraine ndi russia mu 2014 iyeyo anali neutral sanatengepo mbali america ndi anzawo sizinasangalatse chifukwa erdogan ndi membala wa nato ndiye amafunisisa kunena kuti adzudzule russia koma chifukwa cha ubale wake ndi putin sanafune kutero mu 2016 america inatuma asilikali kuti alande boma lake koma zinakanika ndiye erdogan adabwera pa wailesi ndikudzudzula america kuti ndi imene imakonza chiwembu chofuna kulanda boma kuyambira pomwepo ubale wa america ndi president ameneyu siwabwino konse iyeyo amaoneka kuti amagwirizanabe kwambiri ndi putin kuyerekeza ndi mapresident aku america in short ndikhoza kunena kuti he is the best friend of putin and he don't accept any task from nato that will destroy russia tikudziwa kuti a nato amenewa amatha kutumana mwina amamtuma kuti tapita ukampange zakuti putin koma iye chifukwa cha best friend umene ali nawo ndi putin samalola zimenezo ichitu ndi chifukwa chake america ndi anzawo akufuna kuti achoke chisankho chimenechi ndi chovuta kwambiri chifukwa zipani zaphatikizana ndi kupanga alliance zili ngati zomwe zija zimene zinachitika 2020 kumalawi kuno pamene zipani zinapanga mgwirizano pofuna kupeza 50 plus 1 kafukufuku amene wachitika kumeneko akuonesa kuti president erdogan akhoza kuluza ndipo amene angawine ndi otsutsa boma mu 2020 afrobarometer kumalawi kuno inalosera kuti tonse alliance iwina chisankho ndipo zinachitikadi ukunso kuli bungwe limene lapanga kafukufuku ndipo lapeza kuti president erdogan aluza ndipo amene atawine ndiotsutsa boma kodi zimenezi zikukhala choncho chifukwa chani Erdogan walamulira dziko la Turkey kwa zaka 20 kuyambira 2003 mpaka 2023. Mu nthawi yake anapanga zitukuko zotamandika, anamanga misewu yapamwamba, ma buildings, anakweza ntchito za maphunziro zaumoyo anathesa ulova anathesa umphawi mabizinesi anakwera ndalama inali yamphamvu komanso anapanga Turkey kukhala dziko limodzi lamphamvu kwambiri pa dziko lapansi asilikali a Turkey ndi amphamvu kwambiri kulinso nyukliya kumeneko ndi dziko limodzi loopsa pa dziko lapansi chifukwa ndi membala wa NATO ndiye zonsezi zachitika mu nthawi ya erdogan kusonyeza kuti erdogan he make Turkey great again ndikunena kuti great again chifukwa Turkey tu ndi ottoman empire kale linali dziko lalikulu kwambiri itangotha world war one dzikoli linasanduka chipepala erdogan atayamba kulamulira 2003 anapanga Turkey kukhalanso great again komano mu zaka ziwiri zapitazi zinthu zinasintha ku Turkey inflation ndiyokwera ntchito zikusowa katundu anakwera mitengo pansika achinyamata kuthawira kunja kusaka ntchito anthu ena mdzikolo amamutenga sunga dictator 90% ya media kungoyambira wireless newspaper komanso tv stations zimayendetsedwa either ndi iyeyo abale ake kapena anzake palinso nkhani imene yangochitika kumene ya chivomerezi chimene chinagwedeza kupha anthu 50000 komanso kuononga nyumba za anthu oposa 14 miliyoni anthu ambiri akusowa pokhala chifukwa cha chivomerezi chimenechi kukufunika mabiliyoni ndi mabiliyoni a ndalama zifukwa ngati zimenezi ndi zimene zachititsa kuti anthu ayambe kudana naye ndipo achinyamata ambiri akuchita kunenetsa kuti ameneyo achoke tikhoza kuona pamenepa kuti president ameneyu wakhalitsa pa mpando 2003 kuzafika 2023 20 years akulamulirabe ndi nthawi yayitali kwambiri komabe chosangalatsa nchonena kuti iyeyu anachita zinthu zapamwamba mukapita ku Turkey mukapeza kuti tourism ndiyokwera misewu yake ndiyokongola kuli ma apartment ma buildings ataliatali kumeneko maphunziro ake ndokwera za umoyo umphawi kulibe ndochepa ulova unatha mu nthawi yake imeneyo komanso ndalama yawo ndi yamphamvu anapanganso Turkey asilikali ake ndi amphamvu kwambiri zimenezi ndi zimene anthu amamutamanda nazo koma zaka ziwiri zapitazi zaka za korona ndi nkhondo imene ya ukraine yo zinthu zasinthiratu ku Turkey inflation yakwera ntchito zikusowa katundu anakweranso mtengo achinyamata kuthawira kunja kukasaka green pasture komanso iyeyu ali ndi vuto lonena kuti akumazitenga ngati dictator mamidiya onse manyuzipepala mawailesi ma tv zambiri zili m'manja mwake mwa anzake mwa abale ake komanso akuchipani kwake panopa achinyamata ambiri anenetsa kuti iyeyu sakumfunanso akufuna change akufuna kuti achoke president erdogan akuyimira mgwirizano wa zipani zimene zikutchedwa kuti peoples alliance mu manifesto yake walonjeza kukweza ntchito za chuma kutsitsa ma interest rate komanso walonjeza independent turkey osati kukhala puppet wa dziko lina lake president ameneyu misonkhano yake akunenetsa kunena kuti ine ndikadzawina sindidzalola kuti america izindiuza chochita sindidzalola kuti nato kapena britain azindiuza chochita ineyo ndikufuna kuti turkey likhale dziko loyima palokha amene akupikisana naye kwambiri ndi mr kemal amene akuyimira zipani 6 zotsutsa boma zipani zimenezi zapanga mgwirizano umene ukutchedwa kuti national alliance tikukumbukira kumalawi kuno zinachitikanso zipani 9 zinapanga mgwirizano umene umatchedwa kuti tonse alliance ukunso ku turkey zipani 6 zapanga mgwirizano umene ukutchedwa kuti national alliance zipani zimenezitu zinachita kuuzidwa ndi america pamodzi ndi anzawo kuti mupange mgwirizano kuti timugwetse ameneyu ndiye zapanga kumalawi kunonso tinaziona 2020 pamene zipani zinapanga mgwirizano azibusa majaji ndi anthu ena amabungwe atawauza kuti pangani mgwirizano koma samadziwa chimene akuchita ndi izi tikuziona lero zikuvutazi ukunso ku turkey america germany france britain aziuza zipani 6 zimenezi kuti mupange mgwirizano ndi cholinga choti mumgwetse ndani erdogan zachitikadi zimenezi kuli mgwirizano kumeneko umene ukutchedwa kuti national alliance mtsogoleri wa mgwirizano umenewu mr kemal alonjeza kuthana ndi katangale kuthana ndi ulova kukhazikitsa ufulu wa demokalase kuthetsa kusankhana mitundu kuthamangitsa marefugees a ku syria kuti abwerere kwawo tikudziwa kuti kumeneko kuli marefugees ambiri a ku syria ndiye iyeyo walonjeza kuti akangowina awathamangitsa onsewo azibwerera kwawo komanso mkulu ameneyu walonjeza kuti akadzalowa mboma adzapanga ubale wabwino ndi dziko la america britain germany